asịrị oje njọ avịa jọ nye elikwu n'ive asị ejirọ ụtụtụ ama njọ avịa mana nke a wụ na ndeli adakpodogo m ebe a chi m na-echere m ọ barọ uru na mụ na-echegbu onwe m
okwu m amụ anya pastọ kedu achọ m ịgo ive biko i ye-ego ive ka m na-eri ive m na-eri m chọrọ ịgo ihe ọ na-ajụ ma m ya-ego i ye-ego ive ka m lie ive m na-eri nsogbu adịrọ ọga ive a ya-enye gị achọrọ m akwa ma nke ndụ ka nke esiri esi nke ọbụla i nwe nke ọbụla i nwe lesi m na ọ dụ m ọsọ nyenu m akwa ọbụla i nwe ya ka m chọta akpa akwa anụnwa epekazi akwa pigeon ka ị na-ele akwa anụnwa epeka ọ na-enene m a sị gị nye m akwa ọkụkọ i nye m akwa pigeon ihe echeghị nke gị ike eje yi akwa nke ọ bụ na ị na-eyi akwa sị m a- akwa akwa pigeon customers are always right ọ na-asị m ọ bụ na m kpali ị na-adụkwa right ọ bụkwa na shop m ọ ị na-akwụlụ m ụgwọ ya na shop ọ sị m customers are always right amazi m ihe m mego ọ dị ive like ka m mego si na shop m pụọ kpọọ m n'iwole kwolo na-ele avịa ọ bụ ka i megide ụlọ ụka da ministry ya adago shop ụka ya adakwu ekwuola nke i ji bịara ebe sị m na shop m adago onye kpịara m ngwa avịa na shop sị na shop m adago anụmanụ si na shop m pụọ mmadụ afọ ịbụla akwa mmadụ lesi m na ịbụla akwa i lesi m ewu akwa pigeon ị nwere ọka ọ bụ na m nwere akwa ngwele akwa ngwele ka m aka elesi anụmanụ ọgba aka atụju akpa libe nụsọ ive na shop achụzina ego ike abịanụ ka anyị kọba n'ọnụ ba anụwa mbọ ya ike na- na-abịa anụwa nwere mụ na anyị nwere ike kpọọ ma chiefs na shop m na
the pastor brother you are blessed take time o nwekwa onye na-esere mụ na ya otu ife bụ na ebeatigo m cut off mark enigwe enigwe m na-eje bụ one way trafficator nwere ebe a na-abranch abranch ịghọtago m gbagbugodi today ma m gbagbuo mmadụ ebe a today nke a ya eje enigwe maka gịnị enigwe ji m ụgwọ ọrụ ọma m lụgoro ndị mmadụ ịghọtago onye ka m na-agwa nwa ive abụrụ n'ive m na-ajụ ike n'ive na-esele onye gị na-afụ afụ onye nwere aka ọ na-afụ ka m na-ajụkwanụ nwa chi ọbụbụ ife o si ebe a wee fụ nke isi peteta anọ bịakwutere m sị m na ya chọrọ akwa m sị ya brọda ọ nke esiri esi ka ọ nke ndụ ọ sị m no ọ ọ ma nke eghere eghe m banye n'ime ụlọ weta frying pan sachaba ka anyị teeli akwa nwoke mmadụ anawachalụkwa m o. na mana akọwa na ere ete nwa akwa bie m sị ya brọda eche m esi na akwa ile ivo na nla ntị m wụ tawai m asị brọda o ferego nke ịgba m ọlọ ọ tụkwasakwa m ya ọzọ ịghọtago otu iwu nwere onye ive na-esere m na ya ị bịago na shop m sị m na ị chọrọ nnu anụnwa ego one m sị 50 naira hmm. ị sị m 30 m asị gị biko na o rurọ m debe nnu i nwekwa ike n'afọ oroma eto m n'obi ị sị brọda na cheta azụ na nnu awelu itinye m ego m sị gị wa jide ego maka gịnị ije m na-eje bụ gịnị ije mbara n'igwe nyekwe m nnu m biko ejikwana m eme gịnị ịghọtago so ọ nwego na m enwegoro ya n'etin ịgwa m sị na m enwere ya na aṅala ka m chọ aṅala ka m chọtakwa m achọrọ m aṅala o nwe ose ọjị wụrụ ebe a o nwere ose ọjị wụrụ ebe ọ sị na m enwere aṅala ị na-ayị ala n'elu shọpụ nke na-achọ ịconvert supermarket na-asị na m enwere aṅala nwa chi ọbụbọ ọ bụ na ekwensu ji kwalụ ngwọrọ bụkwa na shọpụ m ma yisa ya ala na ọkwa onye okwu na ụka ka ewe aka m asị aka m asị ihe na-ese gị na ya onye okwu na ụka na ebe iyi bịa shọpụ ị na-eyi joggers na suit ụmụnna ya ụmụnna ya onye okwu na ụka ụmụnna ya onye okwu na ụka ọ gbara igbo ghalị ọ gbara hausa yalị ọ gbara yoruba yalị ọ gbara ndị tiv yalị ọyị gbara ndị ịjọ yalị idiot hey ndị ama mmakete jiri n'igwe again anwụọrụ m ndị a iyi ọkwa nne ha gwa na ana ama m eje n'igwe again m gbala aka acha gbala aka ife oyili na nkịtị na-abụ no problem